ndewonụ anyị abịala n'ihe onyonyo anyị nke ụbọchị tata ebe anyị na-anọ wee na-akparịta ụka maka Chukwu onye bụ Chukwu onye o kere eke ihe e kere eke anyị wee nọrọ n'ụbọchị tata wee na-abanye na ihe nkụzi anyị nke ụbọchị tata isiokwu ya bụ mete mmụọ nsọ enyi gị mete mmụọ nsọ enyi gị okwu anyị n'ụbọchị taa wee na-agwa mụ na gị na-abụ ka anyị gbaa mbọ mete mmụọ nsọ enyi anyị mmụọ nsọ bụ enyi kacha enyi chineke nyere mmadụ mmụọ nsọ bụ enyi kacha enyi ga na-edu gị n'ụzọ niile nke ndụ gị mmụọ nsọ bụ enyi kacha enyi ga-abụ mgbe gị na ya na-abụ ọyị na-aga njem i jupụta na aṅụrị i jupụta na aṅụrị na-egori na-enweghị egwu ọbụla, na-anọghị n'ụjọ ọbụla. Ebe Mmụọ Nsọ du gị na-aga, egwu ama atụ gị, ihere ama eme gị. Ị ga-anọ n'onye zuru oke. Maka gịnị? Na gị na ezigbote enyi gị so wee na-aga. Mmụọ Nsọ bụ onye inye aka nke mmadụ. Mmụọ Nsọ bụ onye ọ ga-abụ ọ gbajuo dọrọ, ọ kwụpụta, gosi gị n'eziokwu na ọ karịrị okwu i kotere n'ime ndụ gị. Kedụ onye bụ Mmụọ Nsọ a na-ekwu maka ya? Mmụọ Nsọ bụ mmadụ nke atọ n'ime atọ n'ime otu dị ngọzi. Dịka oyibo si wee sị na ọ bụ the third person in the Trinity. Mmadụ nke atọ n'ime atọ n'ime otu dị ngọzi. E nwere Chukwu Nna, nwee Chukwu Nwa, nwee Chukwu Mmụọ Nsọ. Ha ncha bụ ofu Chukwu na ibe ya ahụ, ka nke si dị ka ibe ya si dị, ha ncha ra nra anya, na-alụkọ ọrụ ọnụ. N'ime Mmụọ Nsọ a na-agwazi anyị maka ya taata bụ na Mmụọ Nsọ bụ onye a gwara anyị na mgbe Chukwu kechere ụwa niile na ụwa tọgbọrọ n'efu, naanị mmụọ Chineke nọ na-erugharị n'elu mmiri. Chukwu wee kechee mmadụ wee bịa dịka person nke abụọ n'ime atọ n'otu dị ngọzi mgbe Jesu bịara a mụọ ya dịka mmadụ ọ lụrụ ọrụ rụchaa ọrụ wee kwe anyị nkwa sị na ya na-arọgoro n'eluigwe na ọ bụrụ na ya rọgoro n'eluigwe na ya ga-ezitere anyị mmụọ nsọ onye ntasi obi ọ kụzichere nkụzi niile mgbe ọ nọ n'elu ụwa wee sị na ya ga-ezitekwara anyị mmụọ nsọ a nke ga-echetara anyị ihe niile nke a kụziri anyị ọ nya bụ mmụọ nsọ ka a na-akọwara anyị n'ụbọchị taata na mụ na gị kwesịrị ịnabata mmụọ nsọ n'ime ndụ anyị mụ na gị chọrọ mmụọ nsọ mmadụ chọrọ mmụọ nsọ akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na anụ arụ na-enwere mmụọ nsọ nwụrụ anwụ n'onwe ya anụ arụ na-enwere mmụọ nsọ nwụrụ anwụ n'onwe ya Mmụọ nsọ bụ ya bụ na mmadụ dị ndụ maka na mmụọ Chineke nọ n'ime mmadụ bụ mmụọ nsọ mmụọ ahụ nke e kunyere n'ime Adam na Iv wee kpọọ nya mma nke ndụ ọ nya bụ mmụọ nsọ mmụọ nsọ a ka a na-agwa anyị na ọ ga-abịa biri n'ime anyị nke njọ metọgburu emetọgbu mana kịta o wee sị gị na ị ga-emere ya bụ mmụọ nsọ ka gị na ya bụrụ ofu na ị ga-ahazi ọnọdụ nke mmụọ nsọ n'ime ndụ gị Site n'ịbụ onye na-achọ ụzọ gị na mmụọ nsọ ga-esi wee dị na mma, nwanne m, kunite chọba mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ dị mkpa. Mmụọ nsọ ị natara n'oge baptizim n'ime ndụ gị ọ ka dị nkọ, ọ ka na-arụ ọrụ. Mmụọ nsọ e mere ka ọ chakee mgbe ị natara olili nsọ na mgbe e doro gị ike n'okwukwe ọ ka dị nkọ ọ ka na-arụ ọrụ nkụzi nke Jesu Kristi ị natara mgbe ị dị na nwata wee na-eto dịka obere nwa wee rute n'oge kịta amarọ m arọ one ị dụ ebe ọbụla ị nọ ọ ka dị ike nkụzi ị natara maka Chineke n'ime ndụ gị a ọ ka dị etu anwa ọ dị Ị ka nọ n'ime mmụọ nsọ? Ị bụbu onye na-eje ụka? Ị bụbu onye na-anata olili? Ị bụbu onye na-agba ọsọ ndụ gị n'usoro nke na ntụziaka nke Chukwu mmụọ nsọ? Mana taa, ọ ka dị etu anwa. E wee na-akpọ m na gị oku na ọ bụrụ na gị na mmụọ nsọ yiri na-aga, ị pụta n'ụzọ rapụ mmụọ nsọ, gbanarị ya. Mmụọ nsọ anwa ga-apụ. Ọ bụrụ na ọ pụọ, Gị ka ọ dịkwaara ikunite chọbakwa mmụọ nsọ gị ebe ị hapụrụ ya. E wee na-arịọ m na gị taa na-abụ taa taa nụwa ka anyị chọba mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ bụ onye inye aka anyị. E nyere anyị mmụọ nsọ dịka onye na-ekwuchitere anyị n'iru nna. Nyanwa bụ onye ogbugbo anyị. Nyanwa bụ ọnụ na-ekwuchitere anyị. Mmụọ nsọ bụ ya bụ onye ga-enye ụsa ịkọwapụta n'ezie na ndụ anyị biri n'ụwa bụ etu Chukwu si chọọ nya ka anyị si bie nya. Mmụọ Nsọ bụ onye ga-abụ i nwee ikpe n'ọgbọ ikpe, ọ bịa kwuchitere gị ọnụ gị n'ebe ọbụla e kpere gị ikpe. Mmụọ Nsọ bụ ebe ọ ga-abụ ebe ọbụla ihe i nwere ihe mgbagwoju anya, ọ Mmụọ Nsọ ga-abịa sị gị, nwanne m, nwa m, si etu a mee, si etu a mee. Onye nwerọ Mmụọ Nsọ na-anọdụ ka onye nwụrụ anwụ n'ụwa. E wee na-arịọ mụ na gị naabọ n'ụbọchị taa ka anyị mara na ọrụ Mmụọ Nsọ kwesịrị ịdị na-arụ n'ime ndụ anyị ma ọ na-apụtakwa ife. ị na-azụ afịa ị naghị afụ uru afịa ị na-azụ kpọba mmụọ nsọ nọ n'ime gị sị ya kedu ihe na-eme n'ime ndụ gị ọ mmụọ nsọ maara ihe mere na-eme na ndụ gị mara ihe mere i ji enwe problem n'ime ndụ ma ihe ji ahịa gị arụ gị na ya naabọ ga-anọkọ kpaa alo chịkọta onwe unu ọnụ etu a ga-esi wee mee ihe ka ọ dịkwa mma ọ bụrụ na ị na-enwe mgbagwoju anya n'ụwa ọ mmụọ nsọ ka ọ ga-abụ ị bakwuru n'ekpere ị na-asị ya mmụọ mmụọ chineke kedu na ị ghọtazi ihe na-emenụ nee ka o si dị nee ka o si dị ọ mmụọ nsọ ga-akpọkwara gị aro onye mere jizọs ji wee na-agwa anyị na-asị ọ bụrụ na mmadụ wee du gị wee na-eje n'ọgbọ ikpe atụkwanye egwu maka ihe ị ga-ekwu maka na anyị nwere ọnụ na onye ogbugbo ọnụ na-ekwutere anyị n'iru ikpe n'iru ọgbọ agha onye na-anụrụ anyị ọgụ onye na-eburu anyị agha ọ mmụọ nsọ e wee na-ayọ anyị ka anyị chọba mmụọ nsọ ebe anyị hapụrụ ya Ngị onye nọ n'ụwa na-agba mbọ na-achụ ego, ị na-achụ ego n'usoro nke Mmụọ Nsọ? Mmụọ Nsọ ọ ka so gị n'ego ị na-achụ? Ngị onye nụrụ nwaanyị, ngị onye nụrụ di, ọnọdụ gị na ndụ ụwa a, Mmụọ Nsọ ọ ka nọ n'ime ya? Ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla ị na-afụta onwe gị, ị na-afụta ndụ gị n'ụwa a mana ọ narọzi aga etu i si wee chọọ ya, chọba Mmụọ Nsọ gị maka na ọ Mmụọ Nsọ a ka ọ ga-abụ ị fụ ị fụ na ọnọdụ gị ga-agbanwe. Mgbe Mmụọ Nsọ pụrụ na ndụ Sam Samson, Anyị fụrụ ka ihe si mee. Mgbe mmụọ nsọ pụrụ na ndụ Sọl, anyị fụ ka ọnọdụ si dị. Ọ mmụọ nsọ ka abụ gị na ya nabọ yiri na-eje ihe, ị fụ na egwu ama atụ gị. E wee na-ayọ anyị n'ụbọchị tata ka anyị jisie ike chọba mmụọ nsọ, chọba mmụọ Chineke. Ọ bụrụ na ọ nọrọzi n'ime anyị, ka anyị kpọta ya n'ụla. Kedu etu anyị ga-esi kpọta mmụọ nsọ? Ịchọ akwụkwọ nsọ anyị ebe anyị dọbara ya, ịchọ ụnọ nsọ Ebe anyị hapụrụ Chineke, Baịbụl wee na na-asị na o nwerezi ihe gbasara anyị. Ọ bụrụ na mmụọ nsọ na ị hapụ ụwa a wee wee rapụ ụwa a na-aga njem anata anata, ọ mmụọ nsọ ga-agwa Chi- ga- ga-anọ n'iru Chineke wee na-ekwu na-asị na onye a biri ndụ ya ọfụma, na onye a gbara mbọ ya, onye ga-asepụ akwụkwọ niile i ji wee bi n'elu ụwa. Ike nke mmụọ nsọ n'ime ndụ anyị ka a na-akpọ anyị oku n'ụbọchị taa ka anyị chọba mmụọ nsọ, chọba mmụọ Chineke. Ọ ka ga na-enyere anyị aka, ọ ka ga na-eduzi anyị. Ọ sị na mgbe ọbụla anyị chetere na anyị dara, anyị kunite. Anyị kunite, gbabakwa mbọ okwukwe anyị, gbabakwa mbọ ọsọ eluigwe anyị, mebe ihe anyị kwesịrị ime n'ime ndụ anyị. Mmụọ nsọ dị mkpa na ndụ mụ na gị. Tata a na-eri oriri nke mmụọ nsọ. Ichetakwara anyị ihe mmụọ nsọ bụ na ndụ anyị na ihe mmụọ nsọ na-alụ na ndụ anyị. Ka anyị biko jisie ike, gbaba mbọ, gbaba ọsọ eluigwe, Mara na ụwa a bụ anaba agalụ. Ofu ụbọchị anyị ga-arapụ ụwa a. Onye na-achụ ego, chụba ya n'ike nke Chukwu. Onye na-anụ nwaanyị, nụba ya n'ime Chukwu. Onye na-anụ di, nụba ya n'ime Chukwu. Ihe ọ bụla anyị na-eme na ndụ ụwa a ka anyị mebe ya n'ime Chukwu. Ka anyị na Mmụọ Nsọ jikọta aka ọnụ, kpaa alo, wee na-ebi ndụ anyị n'usoro ọ ga-esi wee nye Chineke otito. Ka ọ ga-abụ na njedebe ihe ọbụla n'elu ụwa a, ka Chineke nwee ike ịfụta etu ọ ga-esi wee mee sị n'eziokwu Na anyị gbara mbọ na ndụ ụwa a, na anyị mere ihe anyị kwesịrị ka anyị mee, na anyị biri ndụ anyị etu anyị si wee kwesị. Ekwene ka Mmụọ Nsọ nwee mkpalite iwe iwe n'ime ndụ gị. Mee ka Mmụọ Nsọ, Mmụọ Chineke nọ n'ime gị, na-enwe aṅụrị mgbe niile. Ihe ọ bụla ị ga-eme, gị na Mmụọ Nsọ kpaa alo. Teta ụla, nwee mgbe gị na Mmụọ Nsọ nọ n'ime gị ji akpa alo, nwee mgbe gị na ya ji akpa, akparịta ụka, nwee mgbe gị na ya ji ekwukọrịta okwu, Ị ga-enwerịrị etu o si ga-abụ n'ụwa a na ihe ọbụla ị na-eme na ị na-afụ mmụọ nsọ maka na mgbe ọbụla i mere ihe ọjọọ, mmụọ nọ n'ime gị ma na i mere ya. Mgbe ọbụla i mere ezi omume, mmụọ nọ n'ime gị ga-aṅụrị ọṅụ na i mere ezi omume. Wee na-ayọ Chineke n'ihe niile ka o nyere anyị aka dịka ị na-asubscribe na-ezisapụ ozi anụ a na-eme ka mba ụwa na-amata ihe anyị na-eme n'ihe a a sị m ka udo Chineke dịrị gị mmụọ nsọ buoro gị agha mmụọ nsọ chekwaba gị mmụọ nsọ dube gị n'ụzọ ije Mmụọ Nsọ napụta gị n'ihe mberede. Mmụọ Nsọ kwuchitere gị ọnụ gị n'iru Chineke, kwuchitere gị ọnụ gị n'ọgba ikpe, buoro gị agha nzuzo, buoro gị agha mmụọ, buoro gị agha mmadụ, na njedebe ihe niile, ka ị fụ ulu afụfụ ị tara na ndụ a. Site n'ike nke Mmụọ Nsọ, ka ị bụrụ onye a gọziri agọzi na onye e buliri elu. Ị gaghị arụcha ọrụ ma ọ rụchaa ụlọ, onye ọzọ ebiri n'ime ya. Ị ga-adị ndụ wee taa afụfụ, rie ulu afụfụ niile ị tara n'ụwa a, site n'ike dị n'aha Nna, na Nwa, na Mmụọ Nsọ. Ọ dịworo gị na mma n'aha Jizọs. Amen.